Salut les amis. Eh, 1980 wagati la banque mondiale ye a yira k'a fɔ ko an ka jamana ka kɔntiw man ɲi donc ko ka programme d'ajustement structurɛliw kɛ walasa ba ɲumankɛtɔnw ani privew sen bɛ se ka don an ka jamana dugu jukɔrɔ kow ani a dugu jukɔrɔ nafolo olu baara la cogo min na walasa gouvernement yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ o ko la o de la eh, an ka code minierw dayɛlɛna ka loiw ta walasa entreprise privew bɛ se ka n'u sen don an ka sanuko la cogo min na donc o sariya dayɛlɛ min kɛra o de y'a to eh, belgiw ka ɲininikɛlaw n'u ka geologuw ye olu nana an ka jamana kɔnɔ u taara morila yan fan fɛ donc morila u y'a jateminɛ k'a fɔ minnu bɛ damanda la yen nɔ olu bɛ ka dama bɔ yɔrɔ minnu na ko sanuba de bɛ sɔrɔ yen olu tun y'a jira k'a fɔ ko sanu 900 gramme bɛ sɔrɔ yen tɔni kelen o tɔni kelen c'est à dire que n'i ye bɔgɔ tɔni kelen o tɔni kelen ta ko sanu 900 gramme bɛ sɔrɔ yen nɔ donc o de senfɛ eh, olu ye a bɛ fɔ min ma ko concession minière donc o ye ni mali gouvernement jɛra ka concession minière feere u ma walasa u bɛ se ka na o sanu bɔ cogo min na mais o wagati kɔnɔna la eh, mobutu n'o y'a sɔrɔ ale tun bɛ fanga la zaire parce que a bɛ fɔ min ma ko eh, union minière ni o tun ye belgique ka société in ye o tun dili donnen don kosɛbɛ eh, congo de kosɛbɛ donc o de senfɛ mobutu sinana ka a ka miniw bɛɛ nationaliser parce que ale tun y'a ye k'a fɔ ko ale ka jamana tɛ ka nafa sɔrɔ a la donc mobutu kɛlen k'a ka miniw nationaliser sisan nɔ eh, a bɛ fɔ min ma ko etienne davignon donc etienne davignon ale de yɛrɛ kɛra sababu ye mobutu bɛ fanga sɔrɔ cogo min na et puis mɔgɔw ka fɔ la ale de kɛra lumumba faga sababu yɛrɛ ye donc o etienne davignon ye belgiw ka politicien ba dɔ ye nafoloba b'a kun a sen bɛ affaire kirikara caman na komi mobutu tun bɛna union minière nationaliser donc eh, etienne davignon de tagara ka umicore tigɛ ka bɔ eh, union minière kɔnɔ ka taga o créer Amérique donc a kɛlen k'o créer sisan nɔ Amérique a ye Mali ka concession minière min ye Morila ye n'o tun dira union minière ma a y'o don o da fɛ donc o concession in donni o da fɛ o de y'a to eh, anglogold ye eh, Mali eh, sanu bɔ sɔrɔ Morila donc komi a y'a ye k'a fɔ bi video an bɛna kuma sanuko de kan allez c'est parti pour que ka mali sanu bɔ eh, etienne davignon ni ale yɛrɛ ye actionnaire ye eh, anglogold kɔnɔ donc a ye randgold ɲini k'o fara a yɛrɛ kan maintenant a kɛlen ka randgold ɲini ka n'o fara a yɛrɛ kan u ka sɔrɔ ka na u ni mali eh, faamaw ka contrat signé donc contrat kɔnɔ 40 pourcent ye randgold ta ye 40% ye anglogold ta ye maintenant o tɛ 80% ye a tɔ 20% ko komi mali bɛna a ka dugukolo di sanu min ye mali ta ye kɛ ko 10% o de bɛ di mali ma maintenant o 10% tɔ min bɛ to kɔ ko mali bɛ se ka o sɔrɔ mais ko fo mali b'o san donc ko mali b'o action san mais o tun ye u ni mali o wagati faamaw ka bɛnkan ye walasa o 10% ye o bɛ se ka di olu ma cogo min na donc o de la o contrat bilala sen kan ten nɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ pour que ka a nin société ninnu yɛrɛ ka u bɛ ka mali bisi cogo min na ka mali tulu bɔ cogo min na u n'an ka faamaw bɛnkan don cogo min pour que k'o faamu i bɛ anglogold yɛrɛ composition lajɛ n'i anglogold ta k'a lajɛ etienne davignon donc ale min ye lumumba faga ka mobutu sigi fanga la donc ale yɛrɛ bɛ eh, actionnaireya ale ye eh, anglogold kɔnɔ ani a bɛ fɔ minnu ma ko oppenheimer donc de beers o fana ye duba ye duw minnu n'u y'u ciyɛnw di ɲɔgɔn ma nka olu ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ tuma min na ni farafinw tun bɛ jɔnya la u tun bɛna farafinw san ka tag'u feere ameriki eh, plantationw na yen ani sɛnɛkɛ forow kɔnɔna na donc olu bɛɛ ye wari sɔrɔ eh, jɔnya wagati de la afiriki an ka traite des noirs a bɛ fɔ minnu ma bon anglogold kɔnɔ eh,

olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ eh, randgold ka conseil d'administration na bon n'i dun y'a ta k'a lajɛ eh, mali ka ajustement structurel ko bɛ bila sen kan tuma min na année 80 la ko k'a fɔ ko ka mine kow dayɛlɛ minnu y'a négociation n'a fɛnw bɛɛ kɛ i bɛ philippe liétard sɔrɔ yan ni karl voltaire o wagati o y'a sɔrɔ directɛrw tun don banque mondiale la donc olu de nana fɔlɔ k'a fɔ ko non ko mali kan k'a ka dugujukɔrɔfɛnw bɔ ko parce que ko an ka gouvernement dɛsɛlen k'an ka mɔgɔw sara ko an ka compte publicw man ɲi donc u ye an ka dugujukɔrɔfɛnw ko o luwaw yɛlɛma walasa eh, société étrangère bɛ se ka na olu dili bɔ cogo min na ko o tulu bɔ maintenant o kɔnɔna na olu bɛ tila ka na u yɛrɛ sɔrɔ tuguni eh, société min n'a bɛ fɔ ma ko randgold o conseil d'administration kɔnɔna la donc nin ye janfa ye janfa min sirilen don mali kan walasa ka mali dugujukɔrɔfɛnw k'olu nafa bɔ maliyɛnw kɔ kan aw kana ɲina dɛ donc banque mondiale de ye mali obligé walasa mali bɛ se ka a ka sanu dayɛlɛ multinationaliw ye donc mali gouvernement ale ta ye 10 pourcent donc di e ni ala cɛ 10 pourcent dugukolo y'anw de ta ye sanu y'anw de ta ye ko 10 pourcent ko anw ka dugukolo min bɛ bɔ ko o nafa ye o de ye ko bon k'o yɛrɛ bɛ se ka taa 20 pourcent na dɛ mais an ka gouvernement fana m'i timinandiya o la mais n bɛ tila k'o ɲɛfɔ aw ye kɔfɛ o kun ye min ye donc morila sa nin o yɛrɛ fana tɛ sanu bɔ koyi n ko u ye ko in kɛ gâteau de ye k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ bon morila sa yɛrɛ ale tɛ sanu bɔ koyi ale fana bɛ sanu bɔ sous-traiter société wɛrɛ de ma ni a bɛ f'o ma ko somadex bon o somadex in fana o deteninen don kosɛbɛ ni mais bouygues dɔrɔn tɛ dɛ somadex kɔnɔ i bɛ mali masakɛ kɔrɔw sɔrɔ yen nɔ parce que ɲininikɛla dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko eric pauporté donc ale ye filimu dɔ bɔ aw bɛ filimu in ye n ka blog kan ale ka filimu kɔnɔna na ale ko ko somadex actionnairew ko bouygues b'a la ko nka ko mali président kɔrɔ n'o ye alifa umaru konare ye ko o ye actionnaire ye somadex la ko amadu tumani ture n'o ye att ye k'o ye actionnaire ye somadex la ko ibrahim boubacar keita n'o ye an ka sisan président ye k'o fana ye actionnaire ye somadex la ko ani mali commerçant ba fila donc eric pauporté ale ka film na a b'a fɔ kosɛbɛ alifa umaru konare amadu tumani ture ibrahim bubakar keyita ani commerçant ba fila donc k'olu bɛɛ ye actionnaire ye eh, somadex in kɔnɔna na donc a b'i n'a fɔ sisan sa depuis eh, minnu nana ni démocratie 91 olu fana kɛlen don k'u biri anw tɔw kan ka anw bisi sisan nɔ donc olu bɛ ka mali nafa bɔ u b'a kɛ nɔfɛ i n'a fɔ u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ i n'a fɔ u tɛ fan kelen fɛ nka en réalité u bɛɛ de ye kelen ye en tout cas mali sanuko kɔni na somadɛxi o fana bɛ fanba ta bon n'i ye somadɛxi fana ka a bɛ fɔ minnu ma ko sous-traitanw c'est à dire que société minnu bɛ baara kɛ somadɛxi n'i y'olu ta k'a lajɛ o société fanba fana o bɛɛ ye tubabu ka sociétéw de y'a fɔ minnu ma ko multinationales n'u bɛ tubabu la olu b'u ka bolofaraninw de bila ka na donc olu de bɛ contrat bɛɛ sɔrɔ donc maliyɛnw bɛ contrat minnu sɔrɔ o ye contrat fitininw de ye nafantan contratw transportw ani eh, ko kirikaraninw mais kɔntara ɲɛnamaw o bɛɛ bɛ di tubabu ka multinationales de ma bon o kɔntara fitinin ninnu fana aw yɛrɛ ɲɛ bɛ o lisi fana la n'i y'o lajɛ i bɛ perezidan kɔrɔ dɔw bɛ yen olu denw ka société de transport olu ye kɔntaraw sɔrɔ mini kɔnɔna la donc a b'i n'a fɔ mini ko in yɛrɛ kɔni an ka faamaw ani eh, tubabuw bɛnnen don a kan walasa k'an bisi k'an ka sanu ko bɛɛ kɛ k'an sen bɔ a la pepepepewu normalement ko ni société multinationale a bɛ fɔ minnu ma société belebelebaw ko ni olu nana jamana kɔnɔ ko normalement jamana kɔnɔ société fitinin minnu bɛ yen olu kan ka yiriwa ka sabu kɛ u bɛ minɛnw san u fɛ u bɛ baarakɛfɛnw san u fɛ ani u bɛ hali mɔgɔw ta baara la bon n'i dun y'o yɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko anw ka société ninnu a ka dɔgɔn mali kɔnɔ k'a fɔ ko sanuko bɛ an ka société fitinin minnu nafa parce que sanu bɛ bɔ ni technologie minnu ye sanu bɛ bɔ ni minɛn minnu ye an ka faamaw ye salen bin ka bɔ o bɛɛ kan donc ni salen binna ka bɔ olu kan tubabu bɛ u yɛrɛw sagona sociétéw ta kɔfɛ olu bɛ na ni minɛnw ye k'a d'u ma a kɛra sa o mugujuguw ye o a kɛra pɔsɔniw ye o a kɛra kamiyɔnbaw euh, ye o a kɛra minɛn o minɛn ye donc olu bɛ bɔ kɔfɛ o société ninnu bɛ na n'olu ye ka na olu di u ma nɔgɔya la donc o b'a to anw ka société fitininw tɛ se ka yiriwa kosɛbɛ o k'i ta ka bɔ yen eh, morila sa gouvernement ye san duuru de d'u ma san duuru in kɔnɔna na u tɛ salen sara bon o san duuru in kɔnɔ u tɛ salen sara a dun yira la k'a fɔ ko eh, n'i ye morila yɛrɛ sanu ta k'a lajɛ a dugukolo ta k'a lajɛ ko eh, sanu nafaman c'est à dire que a bɛ fɔ min ma ko eh, 900 grammes bɛ sɔrɔ tɔni kelen na eh, sanu niveau min na 900 grammes k'o sɔrɔ tɔni kelen na ko o ye jusqu'à 50 mètres de donc o kɔrɔ sisan nɔ ko ni i tɛmɛna 50 mètres kan ko eh, sanu min bɛ sɔrɔ o sanu tɛ caman ye bilen o tɛ barikama ye a b'i n'a fɔ mini nɔ ko nɔgɔyara donc san duuru in kɔnɔ eh, morila sa ye i jija ka sanu nafamayɔrɔ bɛɛ ban pepepepewu parce que u ye mun kɛ u ye dingɛ sen fo 200 mètres donc 50 mètres o y'a nafama yɔrɔ bannen donc eh, salen sara bɛ daminɛ tuma min o y'a sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ morila la bilen o y'a sɔrɔ u y'a nafama yɔrɔ bɛɛ bɔ k'a tulu bɛɛ bɔ k'a ban o y'a sɔrɔ u ye 200 mètres sen en profondeur wa mini yɛrɛ bonya bɛ 1 kilomètre bɔ donc o y'a sɔrɔ sanu nafama yɔrɔ banna gouvernement tɛna wari ɲɛnama foyi sɔrɔ a la o k'i tɛmɛ ka bɔ yen mali gouvernement yɛrɛ t'a dɔn sanu hakɛ min bɛ bɔ morila mali gouvernement t'a dɔn sanu hakɛ min bɛ bɔ morila donc morila sigilen sigitɔ géologues ye recherche minnu kɛ olu tun y'a yira k'a fɔ ko bɔgɔ tɔni kelen o tɔni kelen ko eh, sanu 900 garamu bɛ sɔrɔ o la bɔgɔ tɔni kelen o tɔni kelen ko 900 garamu bɛ sɔrɔ o la eh, morila kɛlen ka baara daminɛ morila yɛrɛ tun bɛ a tan ni fila la tuma min na o kɛra 2001 ni 2002 wagatiw ɛ tubabu man ɲi tubabu ko anw ma ko morila SA k'olu bɛ 6,5 gramme k'o de bɛ sɔrɔ tɔni na 900 gramme bɛ ɲinina yɔrɔ min k'olu bɛ 6,5 tɔni gramme de sɔrɔ tɔni na olu ka jan ɲɔgɔn na dɛ 900 gramme olu bɛ 6,5 tɔni donc o de bɛ déclarer salen bɛ sara o de kan bon 6,5 tɔni nin mali ka 10 pourcent nin bɛ di a ma o de kan bon alors qu'en réalité diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan ko morila ko 900 grammes de bɛ sɔrɔ tɔni kelen na mais gouvernement ma foyi kɛ faamaw ma foyi kɛ walasa ka o ko lajɛya o tora ten puis n'i ye multinational ninnu ka contrat ta contrat bɛ sanu dɔrɔn de kan bon diɲɛ bɛɛ dun b'a dɔn i mana géologue fɛn fɛn ɲininka spécialiste fɛn fɛn ɲininka u b'a f'i ɲɛna ko n'i ye sanu ta sanu biriti min bɛ bɔ dugu jukɔrɔ ko eh, nafamafɛn wɛrɛw bɛ sɔrɔ o la ni a bɛ fɔ minnu ma ko eh, warijɛ ani eh, zɛngu ni eh, a bɛ a fɔ minnu ma ko eh, platinoidu donc o platinoidi ninnu olu ye eh, sanumafɛnw ni eh, nɛgɛmafɛnw ye minnu bɛ utiliser kosɛbɛ informatiki ani eh, avion kow sira fɛ bon n'i ye a lajɛ o société spécialiselen yɛrɛ bɛ Randgold bolo donc société spécialiselen bɛ Randgold bolo minnu bɛ platinoïdi ninnu olu baaraw ɲɛnabɔ k'u feere fana donc anw ka sanu n'a bɔra tan a biriti mana bɔ tantɔ u b'a don avion kɔnɔ donc u bɛ n'u jɔ bamakɔ senu ka u ni faamaw bɛ bɛn ko dɔw la yen avion in bɛ taga Afrique du Sud maintenant ni avion in taara Afrique du Sud sanu bɛ bɔ a la ni sanu bɔra a la sanu nɛgɛ in tɔ kɔnɔ warijɛ bɛ bɔ a la zira bɛ bɔ a la eh, platinoïde ninnu fana olu bɛ bɔ a kɔnɔ olu bɛ feere alors que olu si t'u ka contrat la normalement olu bɛɛ kan ka segin Mali ma de mais Mali bɛ i sigi k'i ɲɛ tugu o bɛɛ kan parce que bɛɛ ta dilen d'u ma faamaw kɛlen don k'u ta sɔrɔ kaban donc olu sen t'a foyi la bilen olu mago t'a tɔ la bilen donc o de la eh, a b'a fɔ u mana wuli kuma o kuma code minier bɛ mali la mali code minier code minier caman de bɛ mali la donc mali sanubɔlaw code min b'u arranger u b'o de utiliser mali yɛrɛ bɛ fɛn minnu labɔ ka t'u feere kɔkan sanu ye eh, kɔɔri jɔyɔrɔ minɛ a la parce que kɛmɛ kɛmɛ sarada la 76 pourcent fo bi wolonwula ni wɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ bɔ mali kɔnɔ ka taa feere kɔfɛ fɛn fɛn bɛ bɔ mali kɔnɔ ka taa feere kɔfɛ bi wolonwula ni wɔɔrɔ o ye sanu de ye o la kɛmɛ kɛmɛ sarala la donc sanu ye kɔɔri eh, jɔyɔrɔ minɛ a la kosɛbɛ bon sanu o min bɛ bɔ normalement nafa kan ka sɔrɔ sanu na a bɛ ɲininikɛlaw ɲininikɛlaw b'a ɲɛfɔ cogo min na mali yɛrɛ fɔlɔ mali tun ye jamanaba de ye sanu bɛ jamana min kɔnɔ hali n'i y'a jateminɛ u bɛ egypte minnu fɔ ani arabi sauditiw ni tubabulaw sanu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ɲininikɛla dɔw ko ko sanu in bɛɛ bɔra mali de la ko mali sanu de ye eh, sanu in bɛɛ ye mɛ n'i ye o ta k'a lajɛ ko o sanu ba de bɛ bɔ mali la sanu ba de bɛ mali dugukolo jukɔrɔ hali bi o sanu tɛ ka maliyɛnw nafa hali bi mali bɛ kilase jamanaw fɛ sɛgɛn bɛ jamana min na ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan maliyɛnw tɛ sanu wari ye donc o ye ko ye ko min ni mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka o tuma sanu wari bɛ taa min bon n'i dun ye mali ni dugu minnu bɛ kɔnpare dugujukɔrɔfɛnw na o ye bɔsuwana ninnu de donc bɔsuwana jaman de b'olu bara mais bɔsuwana développelen don kosɛbɛ parce que bɔsuwana ye mun kɛ komi sanu o jaman o nin bɛɛ bɛ bɔ wagati dɔ de kɔnɔ wagati dɔ bɛ na se nin bɛɛ bɛ ban pepepewu donc bɔsuwana wa ni pétrole bɛ dugu minnu na olu bɛ compte dɔ de créer c'est à dire que u bɛ jiginɛ kɛsu dɔ de bila sen kan u bɛ se ka dɔɔni dɔɔni ta u ka nin dugujukɔrɔna fɛn ninnu tɔnɔ la cogo min k'a bila o kɔnɔ comme ça sini ma sinikɛnɛ ma ni o sanuw banna ni jamanw banna u bɛ se ka continuer k'u ka fonctionnement kɛ cogo min na parce que bi bi in na n'i y'anw ka économie jateminɛ Mali bɛ dépendre an bɛ buruburunin minnu sɔrɔ de an ka économie dépendre ba de don o buruburunin ninnu na bon olu dun don min na ni sanu mini ninnu datuguna o buruburunin ninnu bɛna jɔ donc ni buruburunin ninnu jɔra cogoya foyi tɛ kɛ gouvernement nataw bolo walasa ka jamana gérer maintenant en 2009 mali asanbile tun ye luwa dɔ ta ko ka kɛsu jiginɛ dɔ sigi ko o jiginɛ ye ko buruburunin ninnu ko dɔɔni ka ta o la k'o bila o kɔnɔ k'o kɛsu labaloya walasa sini ma sinikɛnɛ ma anw denw n'anw mɔdenw olu bɛ se ka eh, sanu nafa sɔrɔ cogo min na parce que an bɛ ka taa cogo min na an b'a bɛɛ bɔ k'a ban bɔn hali sini ɲɛ ma sɔrɔ o kɛsuko la donc mali dun mali ni dugu min bɛ se ka kɔnpare sanuko la o ye ghana de ye bon tubabuw bɛ ghana fana mɛ ganayanw ye mun kɛ ɛ minnu ni tubabuw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ganayanw y'olu dɛmɛ k'olu favorize walasa olu bɛ se ka mini fitini fitiniw bila sen kan cogo min na o mini fitini ninnu yɛrɛ olu bɛ mɔgɔ min ta baara la hali belebeleba ninnu t'o ta baara la et puis ganɛnw bɛ ka u yɛrɛ ka miniw développer u yɛrɛ donc mini fitini fitini fitini ninnu k'an ka damanda la mɔgɔ ninnu k'olu yɛlɛma k'olu kɛ mini fitini fitiniw ye o ni an ka maliyɛn minnu ye baara kɛ eh, mini belebeleba ninnu kɔnɔ olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma donc olu ye politikiw ye gouvernement kan ka minnu bila sen kan mais sinon an bɛ niveau min na bi yɛrɛ ni pour que mali sanu ka se ka maliyɛnw nafa aa fo tiɲɛ ka fɔ sanu minnu bɛ k'a suɲɛ k'u gɛn u gɛnni dɔrɔn de ye solution ye c'est à dire que an bɛ multinational ninnu gɛn ka segin kɔntaraw kan k'u négocier kura ye ou bien maliyɛnw yɛrɛ ka mali sanu bɔ ni o tɛ ɲɛ foyi tɛ se ka sɔrɔ na parce que buruburuni minnu bɛ di anw ma o tɛ se ka anw nafa hali bi ni an dépannen don a la o tɛ se ka an nafa bon code minier ni sanuko kuma wulila faamaw bɛ wuli an ye code minier ta yan an ye état généraux kɛ sanuko la olu bɛ k'a ɲini ko tubabu ka na ni tubabuw nana komi olu bɛ dɔ sɔrɔ olu bɛ dɔ sɔrɔ tɛ fana buruburuninw bɛ don eh, trésor kɔnɔ parce que impôt fana bɛ sara bon impôt dun bɛ sara fitinin de kan n ye min fɔ aw ɲɛna ni eh, 90 grammes bɔra par tonne ni eh, impôt bɛ sara 6 grammes de kan kɔni i y'a dɔn kɔni o nafa ka dɔgɔn bon o yɛrɛ tɔnɔ fana tɔ fana bɛ tila ka tila saba ye tuguni o 40 pourcent bɛ di randgold ma 40 pourcent bɛ di anglogold ma mais o 20 pourcent o de bɛ sɔngɔ dɔ ka di anw ka gouvernement ma maintenant o buruburunin ninnu dɛ an b'o de to yen ka ninnu gɛn ou bien ka segin eh, kɔntaraw kan ka kɔntaraw signer kura ye ka mini di mali ma n'o kɛra mali mago tɛ pétrole la mali mago tɛ tubabu la mali mago tɛ foyi la mali bɛ développer ka kɛ mali bɛ kɛ puissance ye mali bɛ se k'a ka problème bɛɛ régler ni a ka sanu ye maintenant eh, code minier ninnu k'olu to yen an ka taa code minier sous régional la CEDEAO tun ye initiative ta o sira fɛ pour que an ka jamanaw bɛɛ ka code ka kɛ kelen ye o la hali ni tubabu minnu ko k'u bɛ na u kana to u ka jouer dugu dɔw kan ka dugu dɔw to yen komi bɛɛ k'a fɔ a anw b'a fɛ u ka na investissement k'an ka dugu de la parce que investissement ninnu a t'anw nafa la mali la mais n balimaw ne bɛ min fɔ aw ye hali bi a nin video nin aw b'a partager kosɛbɛ pour que mɔgɔ caman ka information sɔrɔ parce que n'an b'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an b'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan anw kelen tɛ se dɛ ne bɛ nin kuma ninnu na mais anw kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ fo an bɛɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kan kelen fɔ an ka kɛlɛ ninnu kɛ walasa eh, tubabuw bɛ sigilen an kan cogo min na mini ninnu ka minɛ u la minnu ka minɛ u la ou bien kɔntaraw ka negosiye kura ye mali gouvernement bɛ se k'a ta sɔrɔ a la cogo min na parce que an bɛ ka taga sira min fɛ tantɔn nin buruburunin nin t'anw bɔ dɛ nin t'anw bɔ wa an ka sanu bɛ ban an tɛ bɔ nɔgɔ la fo ka diɲɛ wuli nin ye occasion de ye an bɛ se k'an ka problème yɛrɛ de ye cogo min mais an ka fara ɲɔgɔn kan hali bi a ka don an ka tɔn na a ye don bi tɔn na an ka kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jo sɔrɔ kow la ɲɔgɔn fɛ parce que hali n'i ye a jateminɛ k'a lajɛ morila exploitation wagati eh, u nana n'i ye morila yɔrɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ yen a bɛ taa 20 000 personnes na bon o 20 000 personnes nin caman tun bɛ sɛnɛ de kɛ caman tun tɛ damanda baarakɛla ye bɔn o sɛnɛkɛla ninnu u y'olu lawuli ka b'u ka dugukolow la bɔn hali dɔw ka wari ma sara hali bi donc mɔgɔw lawulila ka b'u ka dugukolow la ka layiduw ta u ye donc k'u ka denmisɛnninw bɛ ta baara la u tun ko k'u bɛ mɔgɔ bi wolonwula ni fila ko village o village mɔgɔ bi wolonwula ni fila k'o de bɛ ta baara la mine na mais mɔgɔ min tara village o village kɔnɔ a si tɛ mɔgɔ saba bɔ y'a dɔn o fana man ɲi o man ɲi donc an ka faamaw ɲɛ b'o bɛɛ la an ka faamaw n'u bɛnkan don olu b'u ta sɔrɔ olu da tɛ a tɔ la bilen bon est ce que o kɛlɛ ninnu mɔgɔ kelenw bɛ se k'o kɛlɛw kɛ k'o ban bon morola b'u bolo u bɛ ka morola tulu bɔ u bɛ ka morola nafa bɔ ɛ mɔgɔw bɛ k'u dayirimɛ ɲini dɔnba fana parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko damanda baara maliyɛn bɛ baara k'a la a bɛ mɔgɔ miliyɔn kelen bɔ donc mɔgɔw bɛ k'u dayirimɛ ɲini dɔnba eh, morolakaw nana ka mɔgɔw gɛn ka bɔ yen ko mɔgɔw ka bɔ dɔnba k'olu ye yen yɔrɔ bɛɛ de san bɔn n'u y'o kow kɛ u ni an ka faama zon olu yɛrɛ de bolow bɛ ɲɔgɔn bolo olu bɛ taga mɔgɔw gɛn ka bɔ yen k'u ka minɛnw kari k'u ka fɛnw tiɲɛ u k'u ka taga ka bɔ yen nɔ donc y'a dɔn kɔni o tɛ ko ye mali dun ye jamana min ye kabiri lawale la sanu bɛ bɔ mali la bolo la kabiri lawale la eh, mali sanuko o ladɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ wa jiko fana ne ma d'a la ni ji yɛrɛ bɛ sɔrɔ morola n'a dafɛ villagew la bilen en tout cas ji ɲuman kɔni tɛ yen bilen ɛ a ye k'a jateminɛ k'a lajɛ u bɛ sanu bɛ bɔ bɔgɔ min na bɔgɔ 4 millions de tonnes 4 millions de tonnes u b'o de bɔ san o san o 4 millions de tonnes nin u bɛ ji a bɛ fɔ ma 17 millions de mètres cubes donc bɔgɔ million naani o de bɛ bɔ san o san 4 millions bɔgɔ million tonne million naani u b'o de bɔ maintenant pour que k'o ko u bɛ eh, ji mètre cube ji mètre cube million tan ani wolonwula u b'o de utiliser donc o million tan ni wolonwula ye n'u bɛ o pomper an ka dugu jukɔrɔ donc o ji in u bɛ tila ka eh, pɔsɔnɛ n'a bɛ fɔ o ma ko cyanure o de bɛ tila ka ɲagami o la tuguni donc ni o ɲagamira o la o bɛ tila ka seri tuguni an ka eh, togodaw la o bɛ seri yɔrɔw la yɔrɔ minnu ma labɛn yɔrɔ minnu ma ladamu walasa pɔsɔnɛ ji in bɛ se ka lamara yen parce que pɔsɔnɛ ji lamara yɔrɔ ninnu u bɛ dingɛba de tigɛ dɔrɔn donc n'u ye dingɛba tigɛ u bɛ jinɔgɔ ninnu bɛɛ k'a kɔnɔ alors que basiw de kan ka kɛ eh, dingɛba ninnu kɔnɔ walasa pɔsɔnɛ in kana jigi dugu jukɔrɔ ka ɲagami dugu jukɔrɔ ji la mais u t'u yɛrɛ bila o la eh, an ka ministre des mines dɔ yɛrɛ ko villageois ma ko eh, tile bɛ pɔsɔnɛ faga ka bɔ ji la bon e ko villageois ma ko tile bɛ pɔsɔnɛ faga ka bɔ ji la villageois dun hali n'u ma kalan sa u ɲɛ b'a la ni kɔnɔw ye ji min u bɛ sa u ɲɛ b'a la ni baganw dugaw mana ji min u bɛ sa y'a dɔn kɔni o tɛ ka mɔgɔw nɛgɛn ye sa maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ tile bɛ dɔ faga a la tile bɛ 80 pourcent ɲɔgɔn faga pɔsɔnɛ in na mais tile t'a faga o tile bɛ pɔsɔnɛ yɛlɛma ka kɛ gazi de ye bɔn o gazi yɛrɛ o ka jugu hali ni ji in minni ye o gazi n'i y'o sama ɛɛ eh, hitler ka tile wagati la Eh, a bɛ fɔ min ma ko camp de concentration dachau o gazi kelen in o de tun bɛ kɛ ka mɔgɔw faga ye donc o gazi in a bɛ fɔ min ma ko eh, siyaniru ɲagaminen eh, tile la donc o mana évaporer o gazi in o de bɛ mɔgɔw faga la sisan nɔ morila maintenant villageois tun m'o conséquence ye fo mine datugu tuma selen ani laban na u ɲɛ bɛ mɔgɔw bɛ ka sa ninakili bɛ ja donc ninakili ja bana dɛ gazi in de b'o bila mɔgɔw la et puis 20 pourcent min bɛ to ni tile t'o faga o bɛ don dugu jukɔrɔ o de ye eh, morila n'a dafɛ eh, village ji bɛɛ tiɲɛ pewu k'a ban fana k'i ta ka bɔ yen a bɛ fɔ min ma ko eh, arseniki u bɛ eh, bɔnmu min kɛ ka kulu dugu dugukolo pɛrɛn bɔmu bɛ kɛ ka dugukolo pɛrɛn o bɔmu in pɔsɔnɛ dɔ de fana b'o la n'o ye arseniki ye o arseniki nin fana ka jugu dɛ bɔn o fana yɛrɛkɛlen de bɛ morila n'a dafɛ yɔrɔw la mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la mali sanu dama bɛ se ka mali ka problème bɛɛ régler ka mali bɔ nɔgɔ la mali bɛ tɛmɛ farafina dugu tila bɛɛ la développement na mais tant que mali ma faama ɲumanw sɔrɔ faama minnu bɛ se ka u hakili don jamana la k'u yɛrɛ ka pɔsida to yen mali bɛ sa nin cogo la tan dɔrɔn o de la hali bi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka wuli an k'an cɛsiri 2018 filɛ nin ye an bɛ se ka ko caman k'o kɔnɔ ani hali taalen ɲɛfɛ an bɛ se ka kɛlɛw kɛ an bɛ jo sɔrɔ kɛlɛ minnu na donc maliyɛnw k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an b'an ka sanu récupérer k'an ka sanu kɛ k'an développer ka segin kɔntaraw kan k'u négocier ou bien an yɛrɛ b'an ka sanu bɔ a dɔnniyaw b'an na a minɛnw bɛ sɔrɔ wa mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu b'an dɛmɛ o sira fɛ il n'est jamais trop tard hein. il n'est jamais trop tard an bɛ se ka wuli k'an jɔ parce que bi bi in na an ka sanu sonyɛnen de don donc nin cogo la tan tɔ ala an ka ala minɛ an ka ninnu gɛn an yɛrɛ k'an cɛsiri an ka ɲɛ sɔrɔ an ka sanuko la an k'an ka développement kɛ n'a ye bi video tun ye nin de ye maintenant aw kana ɲina nin video nin pour que mɔgɔ caman k'a faamu i b'a partager k'a like a bɛ se ka taa an ka blog fana kan jarash point com pour que ka information caman sɔrɔ video ninnu kan merci beaucoup k'an bɛn semaine prochaine